Tá ardú céime bainte amach ag an Dún is Cill Dara agus an bhliain seo chugainn beidh siad i measc na foirne iománaíochta is fearr sa tír i Roinn 1B, le seaimpíní na hÉireann, An Clár, Loch Garman agus Áth Cliath, agus é tuillte go maith acu. Idir an dá linn bhí deis ag foireann acu an dlaoi mhullaigh a chur ar chúrsaí le corn. Cárthach Bán Breathnach, atá i mbun tráchtaireachta, cluiche ceannais Roinn 2 den tsraith Allianz. Tá luas leis an gcluiche seo cheana féin. Ceann seo aisti sin go leor sciliúil agus deas agus léite agus é seans trí bheith Higgins bí cheap mar scór éasca go tá scór éasca ag Higgins. Ceann buailte ar fad aige. B'é sé sí seo mar a rith sé go leor den sliotar faighte ag Savage. Ceann gearr ag Savage ag iarraidh Sands a aimsiú an chéad uair iachtáin ag Sands fheiceáil? Faighte anseo ag McGrattan. McGrattan, aistríonn sé an seilbh na liathróide, déanta go deas aige. Bíodh sé amach scór deas foirne anseo ag Chris Egan. Bhfuil sé tar éis b'fhéidir pas amháin eile ach tá an Tá an iomáint smachtaithe ansin agus é an-deas, an-snasta ag an Dún. Agus titeann sí sin amach as lámh Phelim Savage ach faigheann sé ar ais ach caillte arís aige agus b'fhéidir gur seans anseo ag Jack Higgins an darna scór a aimsiú. Higgins, fear óg ach tá luas faoi. Higgins fós ag imeacht leis. Tá fear taobh istigh. Seo le Jack Sheridan. Chuir sé an chéad cheann amú. Ní chuireann sé ceann seo amú! Sheridan go híseal. Fuair sé cúl i gcoinne na Mí agus cúl eile faighte ag Jack Sheridan. Ach é cruthaithe le bheith féaráilte ag Higgins. Hughes isteach an pháirc i dtreo Beatty. Beatty ag cruthú deacrachtaí an t-am ar fad. É sin léite ag Boran agus Boran leis ag Dolan. Is tá luas faoi, lean Cill Dara Deireadh seachtaine mór do chúrsaí iomána agus peile i gCill Dara agus sin scór mór faighte ag Paul Dolan. Tá Nua mar sin trí chúilín eatarthu agus an ghaoth ag Cill Dara. An ceann sin ag briseadh ach déanta go maith ag Taggart. Tá luas faoi, tá cumhacht faoi. Flick beag deas. McCrickard, tabharfaidh sé ar ais í, ní thabharfaidh ach cuirfidh sé thar an trasnán é. An-scór faighte ar ais ag an Dún, trí cinn faighte acu is cosúil acu, dhá chúilín idir na foirne. Ansin uimhir a 21 Gerry Keegan tagtha isteach as Cill Droichid in áit James Dolan as an gclub céanna. Tá Qualter as Maigh Nuad faoi bhrú atá sé ag Matt Conlon an-choimhlint idir an bheirt acu sa gcéad leath tá Qualter ag dul chun cinn tá scór anseo acu Qualter fós ag imeacht leis an flick an cúl tá cúl ag Jack Sheridan ach é cruthaithe ag Qualter Ach a chríochnaigh go hálainn ar fad ag Jack Sheridan. Bhí 'fhios aige má chuirim isteach i mo lámh í, tá an seans imithe. Gerry Haynes amach ag Cathal McCabe. McCabe ar ais isteach ag Coulter. Coulter Agus an chumhacht a bhí aige sin a chruthaigh an darna cúl, d'fhéadfadh seans a bheith anseo ag McCabe le fear eile taobh istigh. Ní an pas iontach do Higgins agus buntáiste aige. Faighte ag Melville. Tríú cúl ag Cill Dara! Dara Melville, fear Léim an Bhradáin ann ach obair iontach déanta acu. Agus riail an bhuntáiste acu, bhí 'fhios acu. Is fiú tabhairt faoi. Freagra ag teastáil ón Dún. Connellan ag déanamh go maith. Ceann sin glanta fada aige. An bhféadfadh an Dún cúl a fháil anseo? Smacht aige go hálainn. D'fhéadfadh cúl a bheith anseo. Ááá! Leigthe go hálainn McGrattan. An chaoi gur smachtaigh sé, chas sé agus bháigh sé. Ní raibh seans ag Paddy McKenna sa gcúl. Ba cheart go mbeadh sí sin glanta suas. ag Tom Murray, ina sheasamh le Stephen Keats. Keats, amach fad le Higgins, ó, togha leis! Agus Finn Turpin, Ross Innis na Cloga Buí, sé fear na Cloga Buí ach i ngeansaí an Dúin, tá imithe chun cinn, tá sí faighte ag McCracken, tá, bhfuil cúl aige, McCracken! An darna cúl faighte aige! Agus anois tá cluiche arís uaidh. Teangmháil níos fearr ag Fisher leis an gceann sin. Tá sí sin ag taisteal. Tá sí contúirteach agus tá sí istigh sa gcúl. Bhuel, tá! Agus, bhuel, bhí mé a rá libh go raibh an ghaoth sin láidir. Agus tá mé ag ceapadh go dtógfaidh Mark Fisher an ceann sin é féin. Agus tá Contae an Dúin imithe dhá chúilín chun cinn. Ní raibh fós ag Gerry Keegan, sliotar caillte aige, titeann sé agus faighte an t-am seo ag Pearse Óg Mac Riocard agus níl aon duine ná deoraí ar Ronan Beatty, tá Prenter leis, Beatty ag Prenter, tá sé ag cuimhneamh ar chúl, an bhfaighidh sé cúl, gheobhaidh sé cúl! agus tá an Dún ag ceiliúradh agus cheapfá nach mbeadh b'éidir go Cill Dara ag dul chun cinn ach bhuel, a chríochnaigh go deas agus sin sin. An cluichí rugbaí anois ag deireadh an chluiche. Sin é tá an bua faighte ag an Dún agus siad atá ag ceiliúradh. Ní amháin go bhfuil an t-ardú céime bainte amach acu ach siad seaimpíní Roinn a dó iomána na bliana seo. To go up to Division One and we've we talked about this before to bring the big boys to McKenna Park.